hello guys hello guys ndatulukiranso tine wanu wanu secret nyeka ndifuna ndingokuonetserani tsopano lero Ah, lesson ya lero funa ndingokuonetserani kapena kuti phunziro la lero funa ndingokuonetserani kodi kodi mungachotse bwanji background njira yophweka kwambiri mosavuta kuchotsa background mwa quality mooneka bwino so mosataya nthawi tifuna mmene zikuonekera apa kuchoka uku kuzafika pamene chikuonekera apachi don't mind chithunzichi ndi changa eti so muchichosa kuchosa background ngati mmene chilili kuchoka uku komanso kufika mmene chikuonekera apa so mosataya nthawi inuyo chimene mungapange mungotenga chithunzi chanu mupanga ka mupita apa mupanga open kumene kuli chithunzi chanu uh, mukachitenga muchibweresa apa kapena mungopanga drag mungochinyamula kumene chilipo ndikuchipanga drag mu photoshop nde chikapo chibwera Ineyo changa ndinachiika kaye pamenepa ndikapanga click chonchi chithunzi chake ndi chimenechi. Ndachipanga zoom mmene mmene chikuonekeramu ndikufuna ndichichotse chani background. Yeah so munjira yophweka kwambiri mukachipanga zoom chonchi muchiona kuti okay yeah zikuyenda chonchi. So kuchotsa kwathu kwa background tigwiritsa ntchito chani tikabwera apa tipanga click pamene apa tipeza quick selection tool nde titenga quick selection tool tingopanga click mu edge mmene mwayambira chani mwayambira chithunzi kapena kuti mmene mwathera chithunzi kapena kuti pamenenso payambira background ndiye tikafika pamene papa tikhoza kungopanga click chonchi mbali mbalimu bwinobwino ndikuyendetsa target yathu tifuna tipange uh, tichotse chani tipange select chithunzichi ya yeah. so apa tachipanga select chithunzi chathuchi komabe chikuoneka kuti pali malo ena amene sanapangidwe chani sanapangidwe select bwinobwino So, malo amenewa tikuyeneranso kuti titapange select tionesese kuti chithunzi chathu chapangidwa select bwinobwino ngati mmene mukuonera uku chapita mbali iyi komanso ukunso chathawa mbali ina. So, kuchotsa zimenezi izi zimene zathawa mbali mbali izi zimene zalowera ku chi- chimene chimafunikiranso ndi kungopanga mugwira mupita pa kompyuta panu mugwira alt mm? mukagwira uh, button lanu la alt mukapanga click limeneli nde uku mungoyamba kupanga control that means kupanga chani subtract kuchotsera kuchotsera nde mmene kufunikira ndikuonetsetsa ndithu kuti kodi uh, selection yanu ili malo oyenerera sinapange overlap ya simukuchidya chithunzichi kapenanso simukusiyanso background ku chithunzi kwanu aha tibweranso uku tipanganso control bwino bwino ya zimafunika ndithu osakhala ndi phuma eh, zimafunika ndithu phuma izi phuma sizimagwirizana zimafunika kudekha ndithu Hmm, osanjenjemera ayi mkono wanuwo bwinobwino ya muonesesa ndithu kuti uh, zonse izi zosayenerazi mwatani monse zimene zinapangidwa select uh, mwapangamo mwachotsa uh, selection yanu ili mu edge imene mwayambira chithunzi mwapanga select chithunzi simunapange select background panga select chithunzi chanu bwinobwino ngati mene zilili pamenepo komanso apanso apa ndikuti mukuyenera tipange chani Eya, tilowe mkatimo bwinobwino kuti ukuso tichotse kumeneko. Hmm. Ukuso tichotse. Eya. Kumene umuso tichotse bwinobwino. Fikira kuti ndithu. chithunzi chathu tachosa chani background moyenerera ya apa i think ya better zikuoneka bwino uh, tingopita mmwamba mu tionenso kuti kodi pamene pali mavuto ndi pati ndi chinanso chimene chimafunikira nchokuti mukamachosa uh, mukamapanga control mukamapanga select imene imafunika kuti chithunzi chanuchi nthawi inayake kuchipanga zoom cholinga chokuti mukachipanga zoom muthe kuona bwinobwino kuti kodi selection yanu ili malo oyenerera eya nde mukachipanga zoom chimakuonesani bwinobwino ndithu kuti ah, okay pena pake sipali bwino ndi kuti mmayenera kuti mupangepo control komanso ndi kuti apa tigwiranso chani tool yathu ija bwinobwino pamenepa ndikutani nyengelera nyengelera bwinobwino kufupi ma- kufikira inuyo mutafikira pa zimene mukufuna kuti background mwatani mwaichotsa unless tapanga select chonchi okay zoom out control negative taipanga zoom out chithunzi chani chimenechi after tapanga select chonchi choyambirira mungopanga chani duplicate chithunzi chanu chija kuchipanga duplicate zikhalepo ziwiri chithunzi chathu chija ndi chimenechi tachipanga duplicate ya mmene chikuonekeramu nde mukafika pa select mukapita pa selectpa ngati mukugwiritsa ntchito photoshop 2020 a- apa pamaza- mumazapeza palembedwa kuti mawu kuti refine edge Kom- ngati mu- ah, ngati mukugwiritsa ntchito photoshop maybe cs6 ya ndi ma photoshop enawo apa pamapezeka mawu olemba kuti refine edge komano photoshop twe- ah, 2020 latest ah, mawu amenewo palibepo ayikapo kuti select and mask nde apapa ndipanga click pamenepa select and mask ndikapanga click chonchi ndibweretsera uh, graph imeneyi ikabweretsa uh, page imeneyi chimene ndikufuna ine apa ndingobwera apa ndipange chani ndingopanga increase smooth maybe ndingoyerekeza maybe 50 smooth then ndikatero chimene chikufunikira apapa ndikupanga chani sitapanga bwinobwino mwaona kuti kuku chithunzi chathu ichi tika- tikamaliza bwinobwino apa ndaika 15 tipanga chani apapa okay hmm? ah, pali zambiri apa zimene mukhoza kupanga pali opacity pali ya pali zambiri zimene mukhoza kupanga komano ine ndagwiritsa ntchito smooth ndingofuna kuti mma edge mujamu mukhala muka chani smooth little bit yeah so ndipanga okay ndikapanga okay selection yanga ija ilipompobe sinathawe apapa ndinapanga duplicate ndingobwera pa copy imene ndinapanga duplicate yoyambirirayi ndibwera musemu apa alemba kuti add layer mask ndikabwera pamene ndingopanga click ka ndikuti ndaika mask pamene papa once pamene ndapanga off a pamene ndangopanga off apa zikuonetsa kuti chi background ija ndaitani ndaichotsa kuizumula kuona kuti background ija ndaichotsa ngakhale mwatsalira pena ndi pena komano mukhoza kuonabe kuti background ija yatani yachokeratu pamene papa so apapa tachotsa chani background ija mukhoza kuona kuti chithunzi chija ndi chimenechi koma poyambirira mmene chimaonekera chinali chiti chonchi so chimene tachotsa background ija ndichi chenicheni ndi ichi you see so ndikapanga off ichi uh, apa mwaona kuti chithunzi chija tatani tachosa background ndi mmene timachosera background munjira zophweka kwambiri munjira mosalimbana nazo umomo ndi mmene ndakuonetserani kuti ndagwiritsa ntchito chani uh, quick selection tool so ngati mufuna kuchosa background musavutike ayi tengani chithunzi chanu chiikeni mu photoshop pangani njira imene ndakuonetserani chosani background chosani background mosavuta Osaiwala kupanga subscribe tinauzana kale kuti chofunikira ndikupanga chani kupanga subscribe komanso osaiwala kuika ma comment kuonerani pitani pa YouTube kaonereni penapake mupanga download koma taonerani olo a minute or 5 minutes tangonerani mosavuta ayi ndi mmene zikhalire tionanenso video imene ikubwerayo tionesani kuti titaichosa background ija tingachipange chani nanga tingachi uh, kongolese bwanji kuti chioneke bwinobwino Mukhale pompo ndithu pamene mukuonera video imeneyi pangani subscribe video imeneyi ndithu kuti muzilandira ma notification pa video ina iliyonse imene ndatani ndapanga. Ndinakuuzani kale kuti ndi kuphunzira zinthuzi mu Chichewa mu chiyankhulo chanu kuti musavutike kwambiri. Ngati ndinu a designer musavutike ayi mmene timachosera background ndi mmenemo. Tionanenso video imene ikubwerayo. Osaiwala kupanga subscribe. Ndinanena kale kuti kuli corona eh kuziteteza bwinobwino. Mukhale pompo.